Naomh Bríd. Rugadh Naomh Bríd i bhFachairt in aice le Dún Dealgan. Cailín caoin ceansa ab ea í. Bhí grá aici do gach ní saolta agus bhí grá ag gach ní saolta di. Thagadh na héin ag ithe as a láimh. Nuair a bhíodh sí ag súgradh sna páirceanna, ritheadh na huain óga ina diaidh. Cailín fial déirciúil ab ea í. Nuair a bhíodh sí ag obair sa chistin, bhíodh sí ag guí chun Dé. A Dhia! a deireadh sí, beannaigh an chistin seo ionas go mbeidh dóthain inti i gcónaí le tabhairt do na boicht. D'fhás Bríd suas ina cailín álainn. Bhíodh fir uaisle na háite ag teacht go teach a hathar ag iarraidh í a fháil le pósadh. Ach bhí sé socair ina haigne aici gur i seirbhís Dé a chaithfeadh sí a saol. D'imigh sí ó theach a hathar agus rinne sí cill bheag di féin faoi chrann mór darach. Tháinig cailíní óga eile chun na háite. Níorbh fhada go raibh clochar mór san áit. Cill Dara atá mar ainm ar an áit riamh ó shin. Bhíodh Naomh Bríd ag obair i gcónaí. Bhí scoileanna aici agus feirmeacha. Bhí tigh bainne aici agus tithe do dhaoine breoite agus do lucht taistil. Bhí a gcúram sin go léir ar Bhríd. Thugadh sí aire do na caoirigh agus na ba, thugadh sí bia agus éadach do lucht déirce, thugadh sí cuairt ar thithe na mbocht agus thugadh sí adhmad chúthu ina dhá láimh féin. Le grá do Dhia a dhéanadh sí an obair sin go léir. Deir an seanscéal nár iompaigh sí a haigne ó Dhia ar feadh oiread agus uair a chloig amháin ar feadh a saoil. Tá ardmheas ag muintir na hÉireann ar Naomh Bríd. Is beag líon tí ná fuil Bríd mar ainm ar dhuine de na cailíní ann. Naomh Bríd. Rugadh Naomh Bríd i bhFachairt, in aice le Dún Dealgan. Cailín caoin ceansa ab ea í. Bhí grá aici do gach ní saolta agus bhí grá ag gach ní saolta di. Thagadh na héin ag ithe as a láimh. Nuair a bhíodh sí ag súgradh sna páirceanna, ritheadh na huain óga ina diaidh. Cailín fial déirciúil ab ea í. Nuair a bhíodh sí ag obair sa chistin, bhíodh sí ag guí chun Dé. A Dhia, a deireadh sí, beannaigh an chistin seo ionas go mbeidh dóthain inti i gcónaí le tabhairt do na boicht. D'fhás Bríd suas ina cailín álainn. Bhíodh fir uaisle na háite ag teacht go teach a hathar ag iarraidh í a fháil le pósadh. Ach bhí sé socair ina haigne aici gur i seirbhís Dé a chaithfeadh sí a saol. D'imigh sí ó theach a hathar agus rinne sí cill bheag di féin faoi chrann mór darach Tháinig cailíní óga eile chun na háite. Níorbh fhada go raibh clochar mór san áit. Cill Dara atá mar ainm ar an áit riamh ó shin. Bhíodh Naomh Bríd ag obair i gcónaí. Bhí scoileanna aici agus feirmeacha. Bhí teach bainne aici agus tithe do dhaoine breoite agus do lucht taistil. Bhí a gcúram sin go léir ar Bhríd. Thugadh sí aire do na caoirigh agus na ba, thugadh sí bia agus éadach do lucht déirce, thugadh sí cuairt ar thithe na mbocht agus thugadh sí adhmad chucu ina dhá láimh féin. Le grá do Dhia a dhéanadh sí an obair sin go léir. Deir an seanscéal nár iompaigh sí a haigne ó Dhia ar feadh oiread agus uair a chloig amháin ar feadh a saoil. Tá ardmheas ag muintir na hÉireann ar Naomh Bríd. Is beag líon tí ná fuil Bríd mar ainm ar dhuine de na cailíní ann.